Is mise Mairéad Seoighe agus táim anseo chun na rialacha AFLW a mhíniú daoibh. So leis an páirc i dtosach tá sé difriúil is oval atá ann. agus tá seisear duine déag ar an bpáirc ag aon uair amháin. Tá cúigear chun tosaigh, bíonn seisear i lár na páirce agus ansin bíonn cúigear sa chúl freisin. They're going to play on, here's Atkins, kicks towards goal, there's no one there, the foot race is on and they should be able to finish that and they do! Tá na scóranna cineál difriúil freisin, feiceann sibh go mbíonn ceithre post ann. agus tá cúl againn, nuair a théann sé díreach isteach sa lár, faigheann tú sé phointe don chúl, agus ansin is iad na cinn atá taobh amuigh na behinds, so má théann sé ar chlé nó ar dheis den chúl, faigheann tú pointe amháin don scór sin, agus sin é really an scór atá tú ag iarraidh a fháil. Ní bhíonn aon chúlbháire ann, so tá tú ag iarraidh just rith chomh gar don chúl agus is féidir agus é a chur.

Mark, Is an an buntáiste é don foireann, is féidir leat tógáil céimeanna siar ón marc agus ansin is féidir leat tosú arís ón áit a chuir tú marc ar an liathróid. So is féidir leat rith ar aghaidh nó is féidir leat cic saor a thógáil. So má fhaigheann tú marc gar den chúl, is féidir leat cúl a fháil really.
Tá an greamú an-difriúil, go háirithe nuair atá tú ag cur i gcomparáid leis an greamú atá againn san LGFA. Tá tú in ann really aon rud a dhéanamh chun an liathróid a thógáil uaidh an duine atá tú ag iarraidh. greamú agus is féidir leat do chuid lámh a úsáid, níl tú in ann do chosa a úsáid so níl aon rud mar sin. Níl cead agat dul timpeall an chloigeann nó aon rud mar sin agus níl cead agat an liathróid a kick nuair atá na méaracha síos ar an liathróid so tá sé sin cineál cosúil le an LGFA. Sheridan, how impressive she after just 10 games. Oh, she was fantastic last week too. Could have kicked a couple, but could have even kicked a couple more.
Má fheiceann sibh na. na cluichí ar TG4, bíonn siad ag rá agus ag cur síos ar an méid disposals a fhaigheann daoine i gach cluiche agus tá an figure sin an-an-thábhachtach. Má fhaigheann tú seilbh na liathróid agus má chuireann tú pas do duine éicínt, sin disposal agus cuireann siad síos. So má tá níos mó disposals agat, Braitheann sé sin go mbeidh go bhfuil níos mó seilbhe agat freisin agus ansin breathnaíonn na daoine san AFLW ar sin cosúil le cúl a fháil, you know, má tá tú ag iarraidh níos mó seilbhe a chur ar an liathróid, beidh tú in ann níos mór disposals a fháil agus beidh tú ag déanamh níos fearr don fhoireann. Early tries to swing it over the top towards Houghton, who has got ample speed and ample excitement. Three bounces from Jimmy.
An phreab agus tú ag rith leis an liathróid, tá sé deacair an scil sin a fháil. ceart. Bhíomar ann ar feadh cúpla mhí agus bhíomar fós ag iarraidh é a fháil ceart. Tá sé, just mar gheall ar chruth an liathróid, is oval atá ann, níl sé cosúil leis an liathróid atá againn anseo, agus caithfidh tú just é a chur amach os do chomhair agus cineál rith chun é a fháil ar ais. So níl tú ag cur é díreach síos, tá tú ag cur amach os do chomhair agus ansin rith go dtí an bounce agus.

Is an cic an rud is mó cos tá cic nádúrtha againn ar fad agus tá daoine in ann cic ar do chos chlé agus ar do chos dheas so bhí sé sin buntáiste an-mhór. An handball freisin tá sé cineál cosúil leis an handpass atá againn sa pheil Ghaelach agus go háirithe an block so bíonn go leor den na daoine thall, níl, ní bhíonn siad ag baint úsáid as an mbloc nuair atá siad ag imirt aon chluiche eile ach tá an, an scil sin againn ag dul ann agus an rud eile atá an-tábhachtach a luaigh mé ar cheana, an marc.